nna anyị eh, ndị igbo ndị igbo ndị igbo nna nke a karịkwara m oh, biko nke a juziri m that's o juru m anya ju m ọnụ gbado nnọọ na ama m ka m mesi ekwe kee nụ ka emeka ọfọ emeka ọfọ sir emeka ọfọ ji were 1 million dollars wee goo equipment a na-akpọ linear accelerator machine wee bujere ndị ndị ugwu bikonu elee ụdị nsogbu dị ihe a bikonu ịma ya anọdụrụ m ala na-eche this thing in fact edina m ala enwe m ike ịrahụ nwa ụra emeka ọfọ egwurie wayo ka ọ gịnị ịma anọ m na-ajụ onwe m this ajụjụ kee ihe na-eme ndị a biko ihe a kwa ndị otu soludo kee ihe megidere emeka ọfọ ebinite chee ya ya ọ damara ya ya o were 1 million dollar wee go equipment bujere ndị maiduguri nna e, emeka ọfọ biko ka njike na emeka ọfọ Eh, mma gị ọ bụ onye maiduguri enwere nwunye gị ọ bụ onye maiduguri biko because ajụjụ a, the thing ọ gbagwujuru m anya i swear to god the thing the thing cover me that is shame dey catch me anọ m na-ajụ onwe m ajụjụ kee ụdị kee ụdị iberibe dị ihe a emeka ọfọ m kwuwe kịta ọ dịka ana m akparị mmadụ biko gwagodu m ofu onye igbo biko ndị igbo biko tinyenụ ọnụ na ihe a achọrọ m ka video a rute emeka ọfọ aka ka ọ gwa m the reason why o ji were 1 million dollar wee wejere ndị ugwu ndị ndị fulani herdsmen na-abịa egbusisi anyị gwagodu m one reason shettima onye borno right gwagodu m ihe gwagodu m ihe E- emeka ọfọ megidoro megido megido wee chewe echewe chechaa help o nwere ike ịrender ndị ụmụnne ya na oraifite enwe ofu mkpụrụ hospital nọ there ndị nke na ụmụnne ya many people nọ there na-enweghị ọrụ emeka ọfọ echegide chegide enwe ihe ọ ma ọ ga-eme ọ bụrụ iwere 1 million dollar wee wejere ndị fulani herdsmen ka ha change the money were bịbịa gbusisiwakwa ndị be anyị kee ụdị ihe dị ihe a kee ụdị ihe dị ihe a ọ ihe a ka Soludo Soludo bịa na kọladis ya dịka a sị eweta ka m were ụra naabọ mawasịchaa ya anya wete nwa ya na-agụ eri egwu I swear to God ama m na ọ wụ an elderly person but ọ na-ebehave like elderly person you understand legodo emeka ọfọ emeka ọfọ echegide chegide ọ ma ihe ọ na-eme ọ mazi enwe ihe ọma o ji ego eme enwezi onye dị poor na oraifite hapụzie anambra na oraifite enwe onye ọbụla dị poor Emeka ọfọ asịghị ka o were that 1 million dollar wee tụkee ya tụkee ya tụkee ya wee mara ihe ọ ga-eji e wee mepụtara ndị oraifite o si na oraifite ọ gafere ezinifite help ndị mmadụ within the neighbors Emeka ọfọ eme ya Emeka ọfọ echegide echegide ihe o chetara iwere 1 million dollar wee jee go daa nonsense ogoro hospitals niile na Anambra nke dị n'Imo nke dị n'Enugu nke dị n'Abia steeti emezichago ya Emeka Offor asị ka o jegodi n'abia steeti chekie ma enwe ihe ọ ga-eme this machine ka o bujere ndị abia steeti ma ọ ka o bujere ndị enugu ma ọ sị ka o buru ebuje ebonyi Emeka Offor eme ya wụrụ ndị ugwu ka i were ọ ndị ugwu nyere gị ego ego ị kpatara ndị ugwu nyere gị ya ọ ị wụ onye ugwu ọ bụ na ị wụ onye ugwu pụta gwa anyị because I don't get it I don't get it afụbe m onye na-eme otu a nna ọnọdụ anyị nọ na- na Naịjirịa ka mmadụ ga-emegide legide onwe ya anya ya were ego ga-ewejere ndị Yoruba ma ọ were ego wejere ndị ugwu a na-eme ya eme Eh, ihe a na-eme ndị ugwu onye chiri nye gị ọ wụrụ nwa 20,000 naira i nye ha ọ wụrụ 1 million otu a ndị ibe gị si enye 10 million i were sọpọtụọ ha ọ bụghị 1 million dollar ị makwa ihe one million dollar ka ị werele nye ndị ugwu na i metaghị ya biko onye ọbụla na-agwa gị na i metara gwa onye a na i metaghị ya because onye chọrọ ịgwa gị eziokwu ga-agwa gị eziokwu ihe ahụ i mere bụ i mere nnekwute mistake take it or you leave it i mere mistake you know ọ ihe a ka ndị yoruba ji na-akparị anyị ihe a ka ndị yoruba ji na-asị anyị eh, na anyị lawa be anyị na anyị ji emezie be anyị na be anyị bụ eh, eh, dot dot state five state five tiny states ọ ihe e ji na-akparị anyị why can't you use that money do something in that dot state dot place wụ imo steeti abia steeti anambra steeti enugu steeti ebonyi steeti i were ya wee tinyere ha aka ka ebe ahụ melite ka ha mara na ọ na-eme gị were je wejere ndị ugwu nna ka m kpupụgodu ihe a m kpu n'anya biko Emeka Offor i nechara anya ị maghị ebe ị ga-ewere ego weje ya wụrụ ndị ugwu nna mee ndị igbo ndị igbo ọ dịkwa ka anyị emewo n'iberibe afụgo m na ọ dị ka anyị ebidogo ọ dị ka anyị ebidogo zuzuwe ezuzuwe because amụrụ m what you you sat down you think and you you you you come to a realization of bringing one million dollar to go and give fulani herdsmen that have been buying people in your place man no no no obi adịrọ i'm not happy i'm not happy i'm not happy i want this video to go viral and to reach emeka ofo let him tell me because i have people sick on the line in this my channel and my foundation that need at least five hundred thousand dollars gị were one million dollar jeje wejere ndị ugwu wejere ndị ugwu ihe nke a na-anụ ya anụ hmm, akụkọ akọwa akụkọ nke a ka ebe a ga-akọ ya makwa ndị yoruba na-amụ ya amụ ndị ugwu nwanụ na-amụkwa ya amụ i nyecha ha ego a tomorrow ha akpọ gị nyamiri nyamiri people were shop shop ndị igbo nọ mebisicha ihe shop ndị igbo ị naghị ewere wejere ndị yoruba na-destroy building ndị Lagos um, na-destroy buildings ndị igbo na Lagos wejere ha 1 million dollar n'ebe i nyere ndị ugwu nyekwuo ndị yoruba ị na-eke ego hapụ ndị Oraifite poor people so many poor people nọ na your village even your neighbors very poor they don't even have houses i were ego agba agba billion 1.2 1 point something billion were wejere ndị ugwu ka ha were mee onwe ha equipped bịakwa bịa na-egbusisi ụmụnne gị na ihure emewe unu ihure mee gị emeka offor ihure mee gị ihure mee gị ọfụma ọfụma ezigbote ihure mee gị because this thing i mere ọ dịghị ntị a na-anụ ya anụ after during after the war ihe i ketere wụ 20 pounds ihe ndị ọzọ ndị ibe gị ketecha 20 pounds anyị were ya gbagide mbọ gbagide mbọ ruo by this time gị were kweta atụmụ na ị gbatara na mbọ were kwe jee nyekwe ndị ugwu again na iberibe gị in fact a masị gị nwa gụnwa mekarịsịchara na iberibe which kind philanthropist ka ị wụ which kind philanthropist ka ị wụ it's nonsense charity begins at home my friend get out of my line idiot people come and get out